Ụmụnne m unu nụ ihe na-afịọtụ gbasara odogwu Asaba ndị polisi mere arest a sị na o nwere young girl chọtara ya na the girl bụkwa onye Delta State ọ chọtazia ya ama m ihe gabazi enu a sị na ha na-amakpuzi the girl ka amakpuli ya ihe nwa afụ wee gbawa ya obi ọ nata mesịa video wee bụrụ onye nwụrụ anwụ n'ịgwa gị eziokwu ihe m bịara ikwu ebe a abụrọ gbasalụ ụmụ nwoke nwee self control ma ụmụ nwoke na-enwerọ self control abịa m ịkọ maka ụmụ nwanyị ọ bụ na ị bụ nwa agbọghọbịa na-anụ olu m kedu ihe mere i ji wee bịa wee sisie ike n'isi mana ebe ị dị weak bụ ebe ego dị a lot of girls will ignore you for being poor mana so far na i ji ego gosi fa moto gosi fa na i nwere ihe niile dị n'ụwa

ọ bụrụ ife akpịrị na-akpata this young girl ị fụ kịta will not be the first and the last because some of you ada anụ ife e nwere one girl m ma ka m si wee nweta this information bụ na ọ ihe a mere ya eme a lot of guys nọ behind nwanyị online na-eme na ha na-enye em link for hookup ị chatịzia the person one girl m ma ama mkpa afịa chatịrị mmadụ sị ya na ọ chọrọ ka o nye ya em, ndị hookup a ihe abụrọ lifestyle girl mana frustration mere ya ọ chọọ imezi anything ka o wee nweta ego e nyere ya link onye nyere ya link bụrụ nwoke ọ bụrụ na ya na-eme ebe apụta ọ the same guy a na-achatị gị as nwaanyị na ọ na-enye connection mana ọ the same guy ga-link kwa gị up with himself ebe a kpọzi ya jee bụ n'uncompleted building a sị ya bịa ka e mee ihe nwa ọ sị ya ọ na o nwerọ ụlọ the guy chọba ịbịa emego threatenbe ya ihe a na-agwa gị na-emego 4 5 years ago bikonu si na taa ba na aka dị onye kpọọ gị sị gị na ọ chọrọ ime gị invite invite ya to your side maka self worth gị anyị agụtazi ndị anyị na-amarọ mgbe ha nwụọ maka na anyị nụziri nke a anụ keezi maka other girls e gburu egbu anyị na-anụrọ maka fa ama ntracenwu keezi maka fa mmadụ asị na ọ self control which self control odogwu asaba a ịma na ịbụ public figure ka ihe emegide gị ime ihe ụdị ihe dị otu a it shows maybe i don't know i am not judging him or maybe you have been in this maybe na i believe na em nwaanyị ọbụla you can mess any woman up this is not just am me saying it because onye nwere obi mee ụdị ihe dị otu a ihe a bụrụ obere nwa dị otu a how innocent that girl is kedu ihe ga-elid ibe gịnị bụ self control ya bụ nwaanyị izizi ụfọdụ oge ikpe onwe gị nwoke na-ajụkwa ese ịmarụ nke na-abịa alụ gị maka amarọ m ụdị obi ị ga-enwe nwaanyị ajụ imebe ya force ka eli anya elu ọsị abụ ofu nwaanyị nọ nụ ọsị abụ ofu nwaanyị nọ nụ itizi onwe gị na trouble ịbịazie echi bịagwa anyị na ekwensu mba ọ bụrọ ekwensu ọ ife a bụ ife i decidela ime because you have opportunities ịgbanala ọnwụnwa a itinye onwe gị n'ime ya and you're a public figure what about ndị na-abụzi public figure na-eme ụmụ nwaanyị ụdị ihe dị otu a enwere lot of women that if they tell you their story you be shocked dear ladies be very careful elekwana your worth maka ego maka a lot of women na-afụlọdụ onye melụ fa justice bụ aja na-ala aja don't be among don't be a victim be very careful ihe a bụ okwu m ma-agwadebe gị na ọ bụkwa na ị ga-anụ ekenekwa m unu